aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene Zifukwa zonse ndi nazo zogwada pa maondo kumuyamika Wammwambayo. Si uyu tere? Watilolanso kuti tikadzuke ndi moyo tsiku la lero. Kaya mupeza bwanji anzathunu kumeneko? Pokamba za ife abele anu kuno kwanu ayi ndithu zonse zikuyenda amwene. Pano ndikudziwa kuti mwatsimikiza tsopano kuti ifeyo Bwantasafe timakulemberani kalatayi chifukwa ndife a chikondi chenicheni osati chikondi cha achinseka pa chimera ayi ndithu. Ife timakukumbukiranibe inu achimwene. Sitinadye mtedza wa chingonga ayi ndithu. Tsiku ndi tsiku, timakhalabe tikukumbukira kuti tili naye m'bale wathu ku Mangalande. Koposa posa tiyamikire omwe aja a Khweze Buses leronso kamba kotigulira sitampa chimwene. Akugwira ntchito yabwino kwathu kuno a Khweze Buses. Ukhala ndi ulendo wapakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, osayang'ananso kwina ayi. Kumakwera bus zimene zikakufikitseni pa ulendowo basi. Mufunsa chani kodi? Za miyambi zili pati? ii ayi amwene ifeso panopa ndiye kaya amwene sitingakambeso za miyambi kwathu kuno ndiye kuti atigenda mpakana pano sindikudziwa kuti kodi akuti za miyambi zija zinathera pati sindikudziwaso kuti kodi ndiye kubwera kwa za miyambi zija tipanga bwanji kwenikweni komabe zilumika zimene zapita zakhala zilumika zodandaulitsa kwa anzathu a miyambi zikuoneka kuti za miyambi zijatu basitu zinangothera mthumba zikumadzioneka ngati anamangirana njoka m'masamba kuti apwetekane okhaokha. Pajatu akapsyala sagulitsana nkhwangwa yoduka achimwene. Zikumadzioneka kuti kwati zii! Munthu wamkulu atangomutulutsira nkhani zijazo kwanti zii! Sakulankhulansoyi. Adakhala pansi achimwene. Koma kwa kanthawi ndithu ndakhala ndikumanena kuti akuluakulu, mmene kwathu kuno nkhani za milandu zikumayendera, zikumayenda modabwitsa kwabasi. Kodi nanga chikuvuta ndi chani kuti milandu ina ithe mwachangu koma mwati zimenezi sizongopangika? Mabwalo azamilandu kwathu kuno nthawi ina yake zidatheka ndithu nthawi ya Mama Jo kumathamangitsa nkhani za chigetikashi anthu amene milandu yawo idathamanga ndipo ena adapezeka akugwira ziputu analitu mabwalo ake omwewo azamilandu koma pano tikumangodabwa kumudzi kuno kuti kodi nkhani za ulendo uno ndiye kuti ndizovuta kwambiri kuti zisathe mu nthawi yake zaka zaka nkhani zisakutha komatu posachedwapa tidzikhala tikupita ku masankho amwene kodi aja amabelo mthumba aja ndiye zidzayenda bwanji mwati mabelo amene aja sadzakumbutsidwanso koma mukutha kaya kuona zimene a Bwantasafe tikuona koma kaya mwinatu asadzatsekerere kumanena kuti achoka maliza gundu Tsopano tiyanika inswa ziume, kapena zachuluka ndundu, tulutsani inswa. Kwathu kuno, kupanda kusamala achimwene, ndithu masankho akubwerawa akhoza kudzakhala masankho ovuta kwambiri. Kumadzafika anthu atakudzukakudzuka osati sewero. Ndikafatsa kumayang'ana ambiri mwa amene akuonetsa chidwi kuti ine ndikufuna ndidzaime nawo, ambiri ndi anthu amene adatengedwako ndipo ali ndi mabelo m'thumba, koma milandu yawo sinazengedwebe. Mwati milandu imeneyi Sidzayamba kumapeto a chaka cha mawachi? Pomadzafika nthawi yovota munthu umapezeka ali mkati malamulo akumukaniza kuti ayitu inu simungavoteredweyi tithane kaye ndi nkhani zanuzi? Penapakeno ndayamba kumaopa kuti eh zinthuzi ndithu tsiku lina lake zidzavuta izi. Adah, ali ndi nkhani zawo zimene akuyankha. Simenti wankhaninkhani analowa bwanji? Dj wathuwathu dzidzidzi asakudziwa afotokoze bwinobwino. Kukanakhala kwabwino kuti nkhani ngati zimene zija zithe amwene choonadi chidziwike. Anyamata awo pafupifupi onse amene akumati aah adah akangoyerekeza kunena kuti basi ndikufuna ndikapume ine Sindipanganso zimenezi. Anyamata awo a mpira akuyenda ndi mabeloso m'thumba. Ena anasokoneza ndalama zankhaninkhani. Akuti sizinayende penapake. Amakonda ndalama kwabasi. Enanso ayi koma eh, anakamba zabodza kwa anthu otithandiza. Eh, nthawi imeneyo ali mabwana. Chipwirikiti achimwene. Nayenso Bebe ndi uyu nthawi inayake anadzaitanidwa kuti iwe Ukayankhe kaye. Pali nkhani zina zake zokhudza malo zimene mukuyenera kuyankha. Sizomangokhala kumadzitama kuti ayitu bongololo ndi ndiwo timadya ndi auje kapena kumagona chimwini nsomba uli phee ngati uko mavuto ulibe. Ndikumadzifunsa kuti koma pomadzafika nthawiyo adzapezeka koma winawake wa m'manja mwabwinobwino? Nkhawa yangatu ikumakhala pamenepa amwene. Nkhanizi kwathu kuno bwezi zitatha, tione zina. Zikuchitika panozi zikumazioneka ngati pena pake tikumasungira kampeni kumphasa kuti ulendo wina wake tidzangokavumbulula ndi kumugwaza nawo wina wake. A mabwalo akanatithandizako. Nkhani zachulukitsa kuno achimwene. Akanathandizako kuti ngati ndikukaseweza jere ngati mfana wa miyambi ankakambira muja ndiye kuti zikuyenera kuchitika. Amandikumbutsa Namagetsi wangayo kuti anthu ngati achina Galisha akadalibetu mundende kumadikilira tsiku limene akuba enieni aja akalowe ngati mmene zimakhala zikukambidwira. A Galisha mulandu wawo mumaudziwa inu. Sunali mlandu weniweni mm. Kungoti nkhani yake mmene idayendera ndi zimene zidapangitsa kuti akapezeke zinthu zamsokonekera. Inayenda mwachangu kwambiri komanso a Galisha kuyankhula pa bwalo la zamilandu zikuoneka kuti zidawavuta. Atamumanga pa mlandu wakuba nkhukuwo, a Galicia pa bwalo adalephera kufotokoza bwinobwino. Nkhani yake inali yoti, ayi, ee, ineyo ndimayenda, ee, ee, pa njinga yanga ndiye ndinaiona nkhukuyo ikuoneka kuti yatopa, imatuluka thukuta kusonyeza kuti yayenda mtunda wautali. Kenaka ndi pamene ndimati, ii, nkhuku, bwera ndikutenge, ukwere nawo njinga. Ndi pamenetu ndimagwidwa kuti wakuba! Wakuba nkhuku kuno! Ndiyetu ndi pamene ndapezeka ndili muno m'bwalo kuyankha mlandu wakuba nkhuku. Koma sindinabeyi. Mmenemo ndi mmene a Galicia adalowera mundende. Anawapeza ndi mlandu wa buluzi kuthandiza mbewa kuthawa. Oweruza ananena kuti iyayi. Oweruza ananena kuti iyayi, khalidwe limene a Galicia adachita kunali kuba ndithu, osati za bwenzi ndi mtanthira, mlamba udaolotsa khoswe. Ayi, ayi, ayi. Panopa kwangoti zii, ku nkhani za katangale kwathu kuno sizikumvekansoyi ndiyesa tsopano katangale kwathu kuno anatha kapena kapena Che pangolini nayenso wayamba kaye watijenkha amati akangonjata anthu basi nkhani ikapita patali ikumakathedwa madzi ndipo zotsatira zake sizikumaoneka komano Che pangolini ndiye zikhala bwanji nthawi yake yokhalira pa udindo ikunka nipita kumalecheleche Koma kodi choloza ndiye chikhala chiyani pa nkhani yolimbana ndi katangale kwathu kuno? Milandu ikuluikulu yokhudza katangale kwathu kuno ndiye idasiya kuchitika? Nthawi ndiye ikupita, zonse zoyenera anapatsidwa, koma tsopano tili nazo pati? Inde amati chamuna sayanika, koma penanso kumangokhala anthu amayamba kuganiza kuti ndiwe chamkuka nkhali ya gaga zayamba kuoneka kuti kwathu kuno nkhani za katangalezi zimangokhala za tinsomba ting'onoting'onofe takasawala timatemba tanjolinjo tinkholokolo koma nsomba zenizenizo chejumo bombe Kampango, Batala, ayi ndithu zimangoyenda monyang'wa. Milandu ya enafe opanda mayinafe m'mwanjowo abwantasafe, ayi si m'mene imathamangira amwene. Koma a mabwana ndiye aah tikadafufuzabe, kufufuza mpakana kalekale! Nanga nde munkawamangiranji musanafufuze mokwanira? Basi onse aja adamangidwa kuganiziridwa katangale milandu yawo isakutha aja Abwezeretseni kaye, akhalenso amfulu kufikira mukadzakonzekanso bwinobwino. Umagudulira umenewu siwabwinoyi. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande amavuta ku Nyasalande sungamvetse